ụmụnne m ụmụnne m o nwere ihe anyị bụ ụmụ nwaanyị na-eme ọ na-agba m anya mmiri ị bịa gị na nwoke a na-ayị ọ dị ka nwoke ahụ maybe na ọ sị gị na ọ chọrọ ịnụ gị na ọ chọrọ ime nke na ọ chọrọ nke ọzọ gị na nwoke a na-ayị mana a bịazịa o nwee ka gị na nwoke a si wee mee wee kwaa iko i wee dị ime nwoke a sị gị mba o na ya nwa achọbeghị ịnụ nwaanyị na kịta anụnwa na ya achọrọ ịnụ nwaanyị na ya chọrọ nnọọ ee before ya anụọ nwaanyị na ị ga-ejekwa ka ị ga-ewepụ afọ i je wepụ afọ ime a na ya achọrọ ị ga-afụ nwaanyị a ewere nwayọọ jeru kpakpakpakpakpakpakpa jee wepụ afọ ime ọ da-afịadị ya arụ ụfọdụ na-eji iwepụ afọ ime anwụrụ nwoke ahụ ama kọkwa na ọ ya nwa sị gị jee wepụ afọ ime ụfọdụ ga-eji iwepụ afọ ime a mebie akpa nwa o ruzie mgbe nwoke ya na nwoke a ruziri mgbe ha kwesịzi ka ha nụọ nwoke a ga-ekwuzi n'uche ya sị nwaanyị ewepụgoro m ime o wepụrụ m nke mbụ wepụ nke ịbọ wepụ nke atọ wepụ nke anọ ofu nwoke a ga-asịkwa na ya achọrọ ịnụ nwaanyị from 25 years o na ya chọrọ ịnụ nnọọ from ọ sị 16 years to 21 years or 16 to 20 o wepụchagokwa ndị ọzọ afọ afọ ime fa apụsigo o jezie je duru nwaanyị nwaanyị nnụ gị nwazi mbụzi ewu ndịzi ime wee wepụ afọ ime wee i wezie nwayọọ mee gịnị weezie nwayọọ shukugharịba ụmụ nwaanyị ndị na-amụtarọ nwa taa many of them bụ are the result of ime e tele ete m na-agwa gị eziokwu ọ bụrọkwa na onye a nwa na o si ya n'obi pụta ka o tee ime ọ nwoke ahụ ya na ya na-ayị ọ nwoke ahụ sị ya jee tee ime ọ ya agwa nne ya ọ ya agwa nna ya ọ ya agwa onye ọbụla ọ just kunie ọtọ jeje tee afọ ime a ọ da adị mma ka m gwazianụ gị ofu ihe ị bụrụ nwoke na-asị nwaanyị ya jee tee ime mgbe a ga-emecha i jezia ka i je nụọ nwaanyị i jeje pata ofu nwaanyị mbụ na womb ya nwere issue ị pụtazịa ị na-achọzi nwa maka ị ga-achọ nwa because na nwa ndị nke chukwu nyele gị na onye ahụ i bu tesịrị ime bụ na fa ị chụfuonụ ụmụazị ụzọ e si achụ ụmụazị erika nwa bụ mmụọ ụmụntakịrị bụ mmụọ ị bụrụ nwoke nwee ka gị na nwunye gị enyi gị nwaanyị si na-eme i wee fụ na ọ dị ime asịzina ya jee wepụ ya ya mụọlọ ya nwa ọ bụrụgodu na ị chọrọ ịnụ ya banye na life of ụmụazị a nwa ahụ maka na ị marọkwa ma echi ị ga-amụta o nwee otu nwoke m fụrụ n'abalị ọ bụrụ nwa ọ mụ mgbe ọ dị 16 years ka ọ kpọ kịta ọ dịla 50 something years o mechaziri too nụọ nwaanyị ọzọ mana ọ mụtara nwa mana nke anụnwa o ji since mgbe ọ dị 16 years nke a wee bụrụ ihe niile wee na-eme ihe niile o nwere ka e si wee mụta nwa ka ọ bụrụ aghọm ọ bụrụ ma ị mechara nnọọ wụfuo ọbara ọ bụrụ ya bụ nọọ ihe ziri ezi oke ọbara a na-awụfu site n'ime enyi n'ụdị na achọ na achọbeghị m nwa adịbeghị m ready ụfọdụ ụmụ nwoke na-editeti ee nọọ two years ma ọ next two years ma onye a dị ime kịta ya jegodo wepụ ya ụfọdụ ga-eji aka ha jeje na chemist jee mixita ọgwụ ọgwụ ahụ ọ ga-emixi o gbukọwa ma nwa ahụ ma nwaanyị a da echeki sị na ọkwa nne bụ ife nwe nwa ọkwa nna bụ ife nwe nwa nwa onye ọzọ ị na-emebi akpa nwa ya ọ ga-adị gị mma ma e mebie akpa nwa nwa nke gị zaanụ m ajụjụ a na comment section tụsarụ m ihe a ka ọ baa na mba niile achọrọ m ka onye ọbụla nụ ya ana m asị onye egbuzina nwa mmadụ onye ewepụzina nwa otu ọbụla e si mụọ nwa nwa bụ ngọzi si n'aka nke chukwu